Custa chida at a èssere de importu mannu pro s'assentu nou de sa rete ospedaliera chi sa Giunta at dispostu chin una delìbera de su duamiza e chimbe. Sa Commissione Sanidade de su Cussizu regionale difatis at a esaminare su provedimentu chi at cajonadu problemas in intro de sa magioràntzia e biet s'opositzione pronta a gherrare in Commissione e in Àula. Fortza Italia a sa sola at presentadu belle milli emendamentos chi s'annanghene a sos de sas àteras formatziones polìticas. Sos sindacados federales puru an espressadu parre negativu e Jòbia sunt falados in pratza in Casteddu contra a sa vertèntzia sanidade, afiancados dae sos cussizos comunales de unas cantas biddas Chi no ischini si an a mantènnere unu presìdiu ospedalieru dae Otieri a Sa Maddalena, dae Isili a Sòrgono. Pro cussu puru no at a èssere fàtzile pro su provedimentu a che colare, chentza modìficas in Commissione. Sa Giunta difatis at detzisu chi sos postos letu in sos ispidales an a minimare dae sos chimbe mìzia e nobichentos e unu de como a chimbe mìzia setichentos novanta, Sos ispidales de segundu livellu an a esser duos, su Brotzu de Casteddu e s'Universitàriu de Tàtari. In su 'e Nùgoro su presìdiu de primu livellu afortiadu at a èssere su Santu Frantziscu, mentres su Sanatóriu at a diventare presìdiu pro sa riabilitatzione. Sòrgono, Lanusei, Sa Madalena an a èssere presìdios de àrea bisonzosa. In Gaddura s'ispidale de riferimentu at a èssere su Giovanni Paolo Sicundi in Terranova. In provìncia de Aristanis s'ispidale capufila at a èssere su Santu Martine, mentres in su 'e Casteddu at a èssere su Brotzu. Medas ispidales sunu destinados a pèrdere funtziones e duncas sos territòrios sunt timende de pèrdere in calidade e de non poder prus garantire s'assistèntzia sanitària e sos postos de traballu. Sos carabineris de sa cumpania de Siniscola, diretos dae su capitanu Andrea Leacche e de s'istatzione de Budoni, ant denuntziadu a pede lìberu un'òmine de barantaduos annos de Aristanis pro tentada fura e ricetatzione. A sos militares lis est arribada una sinzalassione e unas cantas denùntzias ca in unu villàgiu turìsticu de Budoni fin capitande furas in sos aposentos ue fin òspites e turistas istranzos. Sos carabineris ant detzisu de fàghere indàgines apòsitas pro cumprèndere ite fit capitande e gai ant cassadu s'òmine dipendente de s'istrutura a fùriu de sos aposentos e l'ant cassadu pròpiu essinde dae un'aposentu de dormire chi non fit su suo e cando l'ant compudadu in su portafògliu l'ant acatadu sessanta chimbe sterlinas e l'ant denuntziadu pro tentada fura e ricetatzione. In sa cresiedda de sas Gràssias Betzas in Nùgoro eris in medas ant poti ascurtare su cuncertu de su Ensemble di Fiati de s'Acadèmia de sas Bonas Artes de Nùgoro, una formatzione naschia in su duamizaebatòrdighi, direta dae su mastru Daniela Lai chi at istudiadu in sos conservatòrios de Tàtari e de Trieste. Un'esperièntzia musicale nova pro Nùgoro ca su mastru Daniela Lai at imparau a sos dischentes a sonare sichende su metodo Yamaha, chi dae deretu permitit de sonare un'istrumentu mancari non si connoscana sas notas musicales e non s'iscat lèghere una partidura. E sos resultaos de custu grupu de musicistas est a beru de cabale e de calidade. S'obietivu de s'Acadèmia de Bonas Artes est de crèschere Sos musicistas e pro chie est interessau sas iscritziones s'an a pèrrere dae su mese de capidanne. Su Nùgoro Softball est torrau perdente dae sa trasferta in Lombardia chin su Saronno e duncas abarrat ùrtimu in su girone A de s'Italian Softball League. A nudda est bàssiu su pasu de su campionau. In su 'e tres turnos, sa formatzione allenada dae s'argentinu José Navarro Valdespina at mustrau totu sas mancàntzias suas. Gara una est acabada chimbe a nudda pro sas meres de domo chi an asinzau sos puntos in sas primas tres fratziones e a pustis Ana depiu petzi contipizare su vantàgiu chentza tìmere sas rivales. Unu pacu menzus est andada sa gara duos ue sas lombardas ana bintu bator a tres e sas nugoresas ana chircau de poderare su jocu. In su turnu imbeniente su Nugoro Softball at a jocare in domo chin sa prima in classifica, su Bollate, e, pro sinzare puntos, b'at a cherrer unu miraculu isportivu. Fintzas si su destinu de su Nugoro Softball paret sinzau depen chircare de arribbare a sos ispareggios pro si sarvare. Sos acta curiarum regni Sardiniae, sa regorta de sos atos parlamentares sardos imprentaos dae pacu pro more de s'impinnu de su Cussizu Regionale los an presentaos eris in Roma in sa Biblioteca de su Senau. A s'addòbiu an picau parte Gianfranco Ganau, presidente de su Cussizu Regionale, Su cussizeri Michele Cossa, presidente de su Comitau Iscientìficu, su diretore de sa Biblioteca de sa Càmera Antonio Casu e Anna Galluzzi, responsàbile de sa Biblioteca de su Senau. Ganau at faveddau de su progetu, cumintzau prus de trint'annos faghet. Una faina manna e ambissiosa chi apo semper apretziau e chi penso siat netzessàriu de acabare, at nau Ganau. S'obietivu est de favorire una connoschèntzia crompia, pro totus, de sas traditziones istòricu-giurìdicas de sa Sardigna ponende a disponimentu, Pròpiu de totus, non petzi studiosos e acadèmicos, un'istrumentu de chirca supra s'istòria de s'ìsula nostra, at concruiu Ganau, cumbintos chi a connòschere a fundu sas radichinas istòricas nostras servat a bocare a pizu sa cussèntzia e s'identidade de unu pòpulu. Su cussizeri regionale de sos Rossomori Emilio Usula at presentadu un'interpellàntzia in Cussizu regionale pro ischire comente mai sos sindacados de sos pompieris e sa Regione sun a cuntierra in sa gherra contra a sos focos. Ma peri pro cumprèndere pro ite galu sa Regione no at firmadu sa cunventzione chin su Corpus natzionale de sos pompieris, pro ite su contributu a sos pompieris est minimadu de chentu setanta miza euro, e pro ite sa Regione at decraradu de cherrer mudare su bilànciu pro sos mezos a sos pompieris petzi a pustis chi si sun ubrigados. Usula in una nota iscrivet chi sa campagna contra a sos focos duas miza e dechesete in Sardigna est cumintzada chin unu sistema regionale prus dèbile chi funtzionat peus ca no est istada firmada sa conventzione chin sos pompieris e peri pro neche de sa mutzadura de sos fundos e a totu custu s'annanghet sa protesta proclamada de sos sindacados de sos pompieris Ecco proite apo presentau un'interpellàntzia a su Presidente de sa Regione e a s'Assessore a s'Ambiente, iscrivet Usula, ca penso chi non si podat bajulare chi sa Regione tanchet un'ocru pro sos focos, chi imbetzes cada annu fachene dannos mannos a s'ambiente e a sos padentes. Non si podet pensare a una campagna contra a sos focos chin sos pompieris custrintos a traballare a resestiches, at concruiu Usula. Sa Conventzione sutaiscrita in su duamizeses chi in s'àmbitu de acordos prus ampros intre Istadu e Regiones aiat s'iscopu de assicurare su menzus impreu de sas resursas tècnicas e professionales de sos pompieris pro mèdiu de su potentziamentu de sas sedes istitutzionales, sos oràrios noturnos, sa disponibilidade de mezos prus modernos pro poder parare fronte a sas emergèntzias cunforma a sas previsiones fitianas. De sos problemas de s'agricultura e de su pastoriu sardos nd'an faveddadu in Nùgoro in s'interi de un'adòbiu promòviu dae sa Copagri regionale chi in sos iscritos suos pro sutalineare su bisonzu de un'interventu orgànicu de sa Regione chi duret in su tempus A sos traballos an picadu parte Ignazio Cirronis, presidente regionale, su presidente provinciale de Nùgoro Giampaolo Sanna, sos àteros dirigentes provinciales de s'assòtziu. Sas chistiones esaminadas sunt istadas medas, dae su prètziu de su late a sa sicagna, chi est fachende dannu mannu a sa campagna, a pustis de sas temporadas de abba, a sos ritardos de sos prèmios comunitàrios chi arribant cando b'at pacu e nudda ite fàchere su prus de sas bortas. Su presidente Cirronis at pediu a totu sos assòtzios agrìculos de èssere cuncordes in sa batalla pro torrare a bida e dare unu benidore a unu cumpartu fundamentale pro s'economia e pro sas comunidades sardas. A sa Regione an pediu de ammaniare programmas chi non pessene petzi a parare fronte a sos problemas cando si presentana ma pessene a su benente de s'agricoltura e de s'allevamentu. Custu manzanu in Casteddu, in s'assessorau a sos trasportos, an apertu sas bustas chin sas ofertas de sas cumpannias aereas pro sa continuidade territoriale printzipale dae sos aeroportos de Casteddu, Terranova e S'Alighera, pro Roma, Fiumicinu e Milano Linate. Ispantu mannu ca Alitalia no at presentau ofertas a cantu paret pro nech'e de sas conditziones econòmicas. Mentres Meridiana at partecipau pro sas tratas dae Terranova a Roma e Milano, e invetzes pro sas tratas S'Alighera Fiumicinu e Milano at presentau ofertas Blue Air, sa cumpannia chin sede in Bucarest e chin milleduchentos dipendentes, chi bolat azai in sa tratta S'Alighera Torino. Pro sa continuidade aèrea b'at chimbantunu milliones a disponimentu pro su prim'annu e duchentos chimbanta dae su duamiza e dechesete a su duamiza e bintunu. Su bandu previdit una tarifa ùnica pro deche meses a s'annu, trintasete euro pro sas tratas dae e pro Roma, barantasete euro pro cussas dae e pro Milano, francu sas tassas. In trìbulas e in agustu pro chie no est residente at a costare setanta e otanta euros, semper bocande che sas tassas. A pustis de sos problemas cajonaos a sos tzitadinos pro sa mancàntzia de abba suspesa ca si depian acontzare una paja 'e guastos, Abbanoa at dau a ischire chi, como at a torrare a tancare s'abba àteras duas bortas pro permìtere a sas iscuadras de acontzare àteros guastos e de prenare sos serbatoios, duncas, Abbanoa custa borta chin tempus at abbisau chi at a tancare s'abba s'ùndichi e su dòichi de trìbulas dae sas nobe de sero a sas chimbe de manzanu e s'ente ìdricu sutalìniat chi at isseperau de lu fàchere a de note pro non cajonare problemas a sa populatzione at a garantire sa fornidura a s'ispidale Santu Frantziscu e a su sanatòriu e a cussas famìlias ue b'at pitzinnos minores e antzianos. Sos nugoresos custa borta sunt istaos abisaos chin tempus duncas an a pòder fàchere sas iscortas e como tocat de cumprèndere canta abba b'at abarrau in sas digas sardas e si at a bastare pro totu s'istiu si sichit custa sicagna. Sos finantzieris de su Cumandu Provinciale de Tàteri ant fatu duas operatzionis in s'àmbitu de sa gherra contra a sa vèndida de mertze frassa in sas ispiàgias sardas. Sos finantzieris de Terranova ant fatu unu primu interventu in su portu de Terranova, ant firmadu una màchina falende de unu traghetu arribadu dae Nàpuli ghiada dae un'òmine chin precedentes de politzia, Cando sos militares an compudadu sa vetura an acatadu bator fundos dòpios suta sos sediles e in intro an cassadu trechentos chimbanta orolozos frassos su bonu Rolex fatos bene destinados a sa bèndida in Costa Ismeralda. In sa secunda operatzione sos finantzieris an firmadu duos tzitadinos extracomunitàrios. In sa vetura issoro an acatadu abigliamentu frassu de marca, màllias de sa Juventus e de su Real Madrid, etichetas e àteros trastos pro marcare mertze de pedde. Totus sun istados dinnuntziados. A pustis de unu mese e mesu, chenàpura a sas duas e mesa 'e borta 'e die in sa sala consiliare de sa Provìncia, si torrat a adobiare sa cabina de regia de su pianu de rilànciu de su territòriu de Nùgoro, chi at chimbantachimbe milliones de euro a disponimentu. A sa presèntzia de s'assessore a sos afares generales Filippo Spanu, chi at ghiadu sa cabina dae cando est naschia, S'an a presentare sos progetos chi ch'an coladu sa valutatzione e si podent finantziare deretu. Pròpiu a s'assessore Spanu, su presidente de sa Confindùstria de sa Sardigna Centrale Roberto Bornioli at ammentadu chi a pustis de duos annos e mesu galu no est partiu mancunu de sos interventos pedidos dae sas fortzas sociales e istitutzionales chi imbetzes depian èssere urgentes Sa firma de su protocollo de intesa, Pigliaru, l'at posta in trìbulas de su duamiza e bìndichi, ma progetos non nd'an finantziadu e mancu aprovadu a manera ufitziale. Un'àteru problema sinzaladu dae sos assòtzios de categoria e dae sos sindacados est su tempus chi bi cheret pro detzìdere e sa burocratzia regionale est tropu addasiada. Chenàpura a s'assessore Spanu l'an a pedire de apretare sas cosas pro recuperare su tempus pèrdiu e permìtere a sos progetos aprovados dae sa Commissione de cumintzare. A pustis de un'annu de discussione, sa Commissione Atividades Produtivas de su Cussìgiu regionale at aprovadu chentza sos votos de sa minoràntzia su testu ùnicu de su turismu, como at a tocare a su Cussìgiu a l'aprovare a manera definitiva. In sas chidas coladas est arribadu su parre in favore de su Cussìgiu de sas Autonomias Locales, riuniu in Nùgoro paris a sos rapresentantes de sa Commissione Consiliare cumpetente. Su testu ùnicu de su turismu est sa sìntisi de batòrdichi propostas de leze diferentes presentadas dae maggioràntzia e opositzione. Sa leze nova, segundu sa Giunta, prima de totu, cheret promòvere e azudare su turismu, chi est su setore produtivu prioritàriu pro s'isvilupu sòcio-econòmicu e sostenìbile de sa Sardigna. Intre sos puntos de mentovare. Su pianu istratègicu comente istrumentu importante pro incarrerare sas polìticas de setore e indiritzare sa programmatzione e su coordinamentu. Pro atuare su pianu at a naschire un'organismu pùblicu-privau chi at a dèpere seiare sa manera de fàchere promotzione turìstica aumentande sa cumpetitividade. In prus at a dèpere elaborare unu pianu operativu annuale. Unu de sos puntos a fundamentu de su testu est cussu de ellonghiare e orientare s'oferta turìstica cara a sos territòrios internos, Valorizande sa sienda culturale e ambientale. S'incras de s'apertura de sas ofertas pro sa continuidade aèrea dae Casteddu, S'Alighera e Terranova pro Roma e Milano sas polèmicas polìticas non cherent abrandare, a manera particulare ca Alitalia no at partetzipau, mancari pacas chidas fachet apat assicurau su contràriu. In sa chistione intervenin sos riformadores chin unu documentu firmau dae su cussizeri regionale Michele Cossa. Su trasportu aereu est mudau de su totu, Alitalia est tancande, ma sa Giunta regionale at sichiu chin su modellu de su duamiza e unu chi oramai est anticu e non balet prus, iscrivet Cossa. Fintzas s'aviu mancau de sa continuidade duos at contribuiu a imboiare sa gara de continuidade unu pro Casteddu chi, imbetzes, bantabat e bantat numeros de cabale. Crìtica sa Federalberghi Confcommerciu Sardigna puru, chin una nota de su presidente Paolo Manca. Leghimus chi Alitalia non picat parte a su bandu, mancari tempus fachet apat nau chi sa Sardigna est istratègica e sa cumpagnia Meridiana at presentau s'oferta petzi pro responsabilidade. Cando non b'at securesa de tempos e investimentos pro atirare sos passegeros internatzionales, Si corfit s'ùrtimu pilastru chi permitiat a sa Sardigna cullegamentos sicuros fachende bandos males estaos. Su Nùgoro at a picare parte a su campionadu de Serie D, a l'iscrìvere at a èssere su presidente Michele Artedino. A s'ùrtim'ora, a pustis de sas dimissiones de su presidente, sa cunsigna de sas craes de su Cuadrìviu a su sìndicu Soddu, De chidas de tratativas, custu manzanu, Artedino, rispondende a s'apellu de su sìndicu a pustis de una notte de meledu at detzisu de abarrare a sa ghia de sa sotziedade e de iscrìvere s'iscuadra a su campionau. A lu cunfirmare est Artedino matessi in su situ de su Nùgoro. Rispondo a s'apellu de su sìndicu Soddu in s'interesse de s'iscuadra e de sa tzitade, pròpriu in unu mamentu de crisi de su territòriu, sa pejus, de sos ùrtimos chimbant'annos, non m'est agradau a dare un'àteru corfu a su benidore de Nùgoro. Si torrat a cumintzare, pro su 'e ses annos in fila a pare, at iscritu Artedino, ischinde chi apo a dèpere parare fronte a medas dificultades, ma apo a garantire s'impinnu meu chin seriedade pro fàghere arribare su Nùgoro a bìnchere chin s'ispera chi totus mi dian una ghetada 'e manu. Sas iscritziones a sa Serie D sun iscàdias oje, dae cras tocat de pessare a su progetu isportivu, a sos obietivos de sa sotziedade e seperare s'allenadore e sos giocadores. Su campionau suo, però, su Nùgoro l'at bintu oje chin s'iscritzione a su campionau e pro su restu b'at tempus pro traballare chin contipizu. Impreabat su mezu de servìtziu pro si fàghere impèrrios privaos, ma sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Tàtari l'at cassau e l'at suspesu dae su servìtziu pro ses meses. Su provedimentu firmau dae su gip de su Tribunale de Tèmpiu Elisabetta Carta a segus de sa rechiesta de sa Procura direta dae Domenico Fiordalisi, chi at coordinau sas indàgines de sos finantzieris, at pertocau su responsàbile legale de su Comune de Arzachena, Dae sas indàgines de sos militares de Terranova est essiu a campu chi su funtzionàriu impreabat sa màchina, immatriculada comente mezu de su comune de Arzachena comente chi esseret istada sa sua, e chi invetzes de la postegiare in su parchègiu comunale, la postegiabat suta 'e domo sua in Terranova. Su gip, cunsiderau su traballu de s'indagau in s'amministratzione de Arzachena, at suspesu su dirigente e duncas non podet fàghere atividades chi pertocan un'ufìssiu o unu servìtziu pùblicu pro ses meses. Sa Guàrdia de Finàntzia, in unu documentu, sutalìniat chi sa tutela e s'impreu curretu de sas resursas finantziàrias de s'Istadu sunt in s'àmbitu de sos controllos chi depet fàghere in calidade de politzia econòmicu-finantziària. At a torrare a cumintzare su bintisete de trìbulas su dibatimentu in sa Corte de Assise de Nùgoro contra Alberto Cubeddu, bintitres annos, de Otieri, acusadu de sos omicìdios de Gianluca Monni, decheot'annos, de Orune e de Stefano Masala, bintinov'annos, de Nule, mortos su sete e s'oto de maju de su duamiza e bìndighi. Pro sos delitos est istau cundennau a bint'annos de càrcere Paolo Enrico Pinna dechenobe annos, chi tando fit minorenne, chin-d una sentèntzia emìtia su ses de aprile dae su Tribunale de sos Minores de Tàtari chin ritu abreviau. In su dibatimentu de Nùgoro b'est finas Francesco Pinna, tziu de Cubeddu, acusau de minetas contra a su tistimonzu de s'acusa, Alessandro Taras. Custu manzanu sa Corte, presedia dae su zuze Giorgio Cannas, at picadu in esame s'ammissione de sas provas e s'ammissibilidade de sos tistimonzos. Su pùblicu ministeru Andrea Vacca at sutalineadu su tantu de sos tistimonzos de sa difesa, belle duchentus chimbanta, cussiderados tropu e de pagu profetu pro su protzessu. Su presidente de sa Corte, crarios sos puntos, at agiornadu su dibatimentu a s'acabbu de trìbulas. A Gianluca Monni l'ana mortu s'oto de maju de su duamìa e bìndichi fit isetende su postale pro andare a Nùgora a iscola e a Stefano Masala imbetzes l'ana mortu a su mancu gai paret e mancat dae nule dae su sete de maju. Cunforma a su chi at istabilidu su tribunale de Tàteri e secundu s'acusa Monni A Monni e a Masala los ana mortos Paolo Pinna e su fradile, Alberto Cubeddu. A Monni, a pustis de una briga in ocasione de Cortes Apertas, a Masala pro li ghetare sa neche de sa morte de Monni e pro che li furare sa machina impreada pro andare a Orune. Custu manzanu in Orune tres bandios armados e carotados sun intrados a sas postas de Cursu Vittorio Emanuele e minetende sos impiegados s'an fatu cunsignare su dinare. Si che sun fughidos a pustis a pede chentza lassare trata e in pessu dadu s'allarmi a su locu sun supridos sos carabineris de s'istazione de sa bidda e de sa cumpagnia de Bitti e fintzas cussos de su cumandu provintziale de Nugoro chi an cumintzadu deretu a chircare sos bandios. Sa rete ospedaliera chi cherimus nois est integrativa e cumplementare rispetu a sa chi cheret sa Giunta, chi cussideramus menguante e pro cussu cherimus chi su Cussizu facat una riforma fata bene e non l'amus tzertu a delegare a s'azienda. A lu nàrrere est su capugrupu de su Partiu de sos Sardos Gianfranco Congiu chi at ispricadu sos baranta emendamentos presentados a sa riorganizatzione ospedaliera chi como est esaminende sa Commissione Sanidade. Congiu at sutalineadu chi sos emendamentos sunu ispirados a unos cantos critèrios fundamentales, diferèntzia intre sas normas regionales e natzionales, sanidade pùblica e privada a su matessi livellu, integratzione de sos territòrios chircande de mezorare pròpriu in cussos territòrios chi nd'ana prus bisonzu. Sighinde custos inditos, at sichiu Congiu, pensamus chi si podat fàghere una riforma de cabale, L'amus nau dae pagu in s'interi de un'addòbiu chin sa maggioràntzia lu torramus a nàrrere e abarramus a disponimentu pro unu cunfrontu profetosu. Pro su chi pertocat sos presìdios in sos territòrios che a Bosa, Isili, Muravera, Sòrgono e Sa Madalena, at nau su cussizeri Augusto Cherchi, si depent garantire istruturas che a medicina, chirurgia de urgèntzia, pronto soccorso e in Sa Madalena s'at a pòdere tancare petzi a pustis chi at a èssere operativu su servìtziu de elisucursu maternu e neonatale. Sofia est su primu album de su trio Sofia, chi essit in Italia e in s'esteru su dechennobe de tribulas pro s'eticheta Dodici Lune. Nobe branos de sos musicistas nugoresos Luca Deriu baterista, docente de percussiones, e Mario Meloni chitarrista, e de su contrabassista milanesu Fabrizio Fogagnolo. S'album l'ana presentau custu manzanu in s'interi de una cunferèntzia istampa in sa libreria Miele Amaro de Nùgoro, presentes Deriu e Meloni, su mastru Battista Giordano chi at picau parte a su traballu interpretande chin Meloni unu branu. Un'idea artìstica naschia in su duamizebìndichi chi contat sa passione musicale de sos autores, chi ana istudiau in sos conservatorios e ana partecipau a unu pore de seminarios intre sos cales fintzas sos de Nuoro Jazz. A sotolineare chi Sofia chi est su titulu de s'album est cheret narrere sapidoria e iscientzias in una paragula ischire e Sofia est unu traballu ube sa musica jazz che brincat sa lacana de s'isperimentazione chin branos crompios coment'ana nau Deriu e Meloni Su trio Sofia at a presentare su traballu in Nùgoro su dechennobe de trìbulas chin unu cuncertu in s'ExMè a sas oto e mesa de sero. Pro sos ex traballadores de sos istabilimentos chìmicos sardos, Ottana, Machiareddu, Purtuturre, chi ana traballau in mesu de s'amiantu presente in sos locos de traballu, e chi fintzas a como an àpiu unu tratamentu legislativu e sanitàriu diferente dae cussu chi sas lezes natzionales an garantiu a sos collegas issoro de continente paret chi b'apat novas de profetu. A cantu paret an a nominare unu consulente tècnicu pro aberguare sa presèntzia de s'amiantu in s'istabbilimentu de Ottana chi s'at a impinnare pro cumprèndere pro ite no est istada posta in sos sitos de interesse natzionale. A lu nàrrere est sa senadora Camilla Fabbri, presidente de sa Commissione supra sos infortùnios in su traballu, chi eris in sa prefetura de Nùgoro at adobiau sos rapresentantes de s'Assòtziu Italianu Espostos Amiantu e de s'Assòtziu Familiares Espostos Vìtimas Amiantu, sa diretora provinciale de s'Inps de Nùgoro Margherita Corvaglia e sa diretora regionale de s'INAIL Enza Scarpa. Pro sa Commissione est ladina sa diferèntzia intre sa relata Contarp de s'INAIL de su duamizaetres e su chi nana sos traballadores ex espostos amiantu e sos assotzios issoro e pro cussu est netzessàriu andare prus a fundu. A s'adòbiu in prefetura ana picau parte peri sos senadores Giuseppe Luigi Cucca e Silvio Lai chi paris a sos àteros parlamentares sardos an apretau pro fàchere arribare sa chistione amiantu a sa Commissione a pustis de annos de mudore e in s'ìnteri chentinas de traballadores de sos istabilimentos Enichem si che sun mortos chentza assistèntzia mèdica adeguada e reconnoschimentu legale pro sas patologias de amiantu. Non sun mancadas sas polèmicas ca a sos addòbios de Nùgoro no ant mutidu sos rapresentantes de sa CGIL chi in custos annos ant traballadu pro isòrbere sa chistione de s'amiantu. Oje sa Commissione at fatu puru unas cantas auditziones in Portu Turre. Pro ite sa Giunta regionale est galu a nominare su diretore generale de s'Azienda regionale pro s'emergèntzia Urgèntzia, chi si depiat fàghere intro su trintunu de Nadale de s'annu passadu? A lu pedire est su cussizeri regionale de Fortza Italia, Marco Tedde, chi pedit craresa. Si mancu sas protestas de su cussizeri regionale de su PD, Roberto Deriu, resessine a che cumbìnchere sa Giunta a fàghere sa nòmina, sutalìneat Tedde, est craru chi mistero non bi nd'at, est una gherra pro sas poltronas chi impedit a s'azienda sanitària chin sede in Nùgoro de àere su diretore generale. In s'ìnteri sichit Tedde, sa Giunta e Fulvio Moirano sichin a fàghere sos issèperos chi sun de cumpetèntzia de su diretore generale e duncas fàghere nòminas e dare ingàrrigos, pònnere in atu sa riorganizatzione de sa rete ospedaliera chin atos aziendales Chentza cussiderare in nudda però su Cussizu regionale. Una befe, denùntziat s'ex sìndicu de S'Alighera, sa polìtica depet bizilare e depet intervènnere chie depet tutelare sos poderes e sos doveres de s'Assemblea legislativa sarda. Sunt sichende a istutare focu e a fagher sa bonìfica in sos territòrios ue dae eris borta 'e die e pro totu sa note sos focos ant fatu disacatu mannu. Interessadu su sartu de Budoni in sas fratziones de Berruiles, Luddui, Agrustos e su sartu de San Teodoro, sunt istadas prus de milli sas pessones evacuadas, residentes e turistas, e medas, unu pore sas fortzas antincèndiu impinnadas fintzas a s'arbeschia, e fintzas a tardu mannu eris an operau sos canaderes, sos elicòteros regionales chi an azudau sas iscuadras de sa Regione, su Corpus Forestale, sos dipendentes de Forestas, sos barratzellos, sa Protetzione Civile, sos pompieris de Nùgoro chi an impinnadu bator iscuadras coordinadas dae su dirigente regionale Antonio Giordano chi at ammaniadu, ue bi fit s'emergèntzia, unu cumandu avantzadu. Sos mezos aèreos ant torradu a bolare custu manzanu chito arbeschende pro ch'istutare sos ùrtimos focos e fagher sas bonìficas e como tocat de contare sos dannos chi sun medas, prus de otichentos sos ètaros brusiados, unu disacatu ambientale chi, mancu male, custa borta no at fatu dannu a sas pessones. Nobas in su Cussizu Comunale de Nùgoro, a su grupu de su Partiu Sardu de Atzione est intrau Gratzianu Siottu, eletu in sa lista de Atene Sarda. Sas cajones de cust'issèperu, chi faghet diventare su grupu sardista su prus mannu in su Cussizu Comunale pro sa prima borta in s'istòria polìtica de Nùgoro, Las an ispricàs custu manzanu in sìntesi in una cunferèntzia istampa in Munitzipiu. Fini presentes Tonino Bassu, segretariu citadinu de su Psdaz, sos cussizeris sardistas Adriano Catte, Viviana Brau, Claudia Camarda, Siotto matessi e s'assessore a s'ambiente Giuliano Sanna. Totu cantos an sutalineadu s'importàntzia de s'intrada de Siotto a su Partiu Sardu e de fàchere parte duncas de su grupu consiliare chi in custa manera at a poder sichiri a traballare chin s'amministratzione ghiada dae su sìndicu Soddu pro crompire su programma de guvernu chi, però, como b'at bisonzu de carchi acontzu. Sa zustìssia riparativa, una zustìssia pro torrare in bonu est s'argumentu de s'adòbiu promòviu dae s'assòtziu Ut Unum Sint pro unos cantos detenutos de sos istitutos penitentziàrios de Baduecarros e de Mamone pro sas pessones chi godin de sas misuras alternativas a su càrcere de su Centru de Agregatzione Sociale de sa Parròchia Maria Gabriella de Nùgoro e pro sos voluntàrios de s'assòtziu. Custu cambiamentu in sa pena detentiva est nàschiu in Canada in sa metade de sos annos setanta a pustis de unos cantos atos vandàlicos in una tzitade canadese. Ma sa Costitutzione italiana introduit àteros elementos cando faveddat de finalidade educativa de sa pena. Sa zustìssia riparativa, comente si nat, duncas punnat a s'umanizatzione de su sistema penale e de sa sotziedade matessi, pro mèdiu de su reconnoschimentu de sa vìtima, sa paca de su dannu, s'autoresponsabilizatzione de su colpèvole e sa presèntzia de sa sotziedade chi est mutia